Go raibh míle maith agat a Thomáis. Bhuel, by dad, is iontach an rud é an líon seo daoine ag teacht amach maidin Sathairn chun éisteacht le mo leithéid seo anseo i mBaile Mhúirne. Táim buíoch do Thomás agus Bernice cuireadh a thabhairt dom teacht anseo. Is Corcaíoch mé, is breá liom teacht ar n-ais go Corcaigh. agus a bheith in bhur dteannta. Táim chun caint libh ar maidin mar gheall ar athchóiriú ar earnáil phoiblí anseo in Éirinn. Bhuel anois, tá gach éinne ag caint fé sin, na laethanta seo. Ach ó mo thaithí féin, tá rudaí, tá tuairimí agamsa agus de ghnó, fé mar a dúirt Tomás, bím ag cur síos ar línte iarnróid, iarnróid sráide, Metro Thuaidh, é sin ar fad agus is breá liom caint fé sin. Ach is deis Fé mar a dúirt Tomás, ócáid den tsórt san, seasamh siar beagáinín ón obair lae sin agus machnamh éigin a dhéanamh ar cad iad na ceisteanna móra, ní amháin don iarnróid sráide, an obair lae atá ar siúl agamsa, agus is ceist mhór í dúinn ar fad, is dóigh liomsa, conas mar a dhéanann an earnáil phoiblí friotháil cheart ar riachtanais an phobail. Agus ceist mhór i gcónaí é ach ceist níos mó na laethanta so toisc dar ndóigh an cúlú eacnamaíochta agus mar sin. So mar sin táim chun caint libh mar gheall ar sin. Ba mhaith liom labhairt fé cad í an fhadhb, cad atá cearr leis an earnáil phríobháideach fé láthair. B'fhéidir cúpla focal a rá, tá súil agam, moltaí a bheadh agam féin fé cad iad conas, conas réiteach na bhfadhbanna san a dh'fháilt, chun é a fheabhsú. Agus ansan ag an deireadh, b'fhéidir caint fé an é cúram an rialtais amháin é nó an bhfuil cúram orainne, sibhse, mise mar shaoránaigh, mar dhaoine aonair, mar eagraíochtaí. So sin é téama na cainte a bheidh agam ar maidin. Ar dtúis, cúpla rud fé mo chúlra féin sa mhéid is go bhfuil, go mbaineann sé leis an rud so. Fé mar a dúirt, Tomás, Tá mé ag obair don dream ar a dtugtar the Railway Procurement Agency. Nuair a iarrann tiománaí taxi díom cad a dhéanann tú, deirim 'táim ag obair don Luas agus sin é is fearr. Agus tá taithí ag an gcuid is mó agaibh, tá súil agam, ar an Luas atá ag éirí go maith, is dóigh liom. Ceapadh mé sa phost atá agam b'fhéidir, bhuel, breis is ocht mbliana ó shin. Bhunaigh an Stát comhlacht nua Stáit, an RPA, naoi mbliana ó shin chun tabhairt fé iompar poiblí ar bhealach nár deineadh cheana. Is iarracht ar athchóiriú san earnáil phoiblí a bhí ann ag an am san agus thugadar dúshlán dúinne eagraíocht nua a chruthú agus an rud a bhí i gceist, céim nuálaíoch a bhí i gceist ansan. An rud a bhí ann, bhí an togra mór san Luas fé lán seoil agus bhí fadhbanna ann agus ní rachaidh mé isteach insan inniu. Ach bhí fonn ar an rialtas go ndéanfaí friotháil ar riachtanais an phobail ó thaobh cúrsaí iompair de ar bhealach a bheadh i bpáirtnéireacht leis an earnáil phríobháideach, i bpáirtnéireacht leis na údaráis áitiúla, i bpáirtnéireacht leis an bpobal agus mar sin tugadh deis dúinne ahem, leanúint ar aghaidh leis sin agus bunaíodh an RPA agus ceapadh, bhí foireann ann cheana agus ceapadh mise mar, mar phríomhfheidhmeannach, an chéad phríomhfheidhmeannach ar an gcomhlucht san agus táim ann breis is ocht mbliana, ag déanamh suas le naoi, naoi mbliana anois. Agus mar sin, ahem, sin é an obair atá á dhéanamh agam. Roimhe sin, bhí, thugas tréimhse fada ag obair don Bhanc Domhanda, the World Bank, áiteanna éagsúla ar fud an domhain agus an cheist a bhaineann linn anseo i mBleá Cliath, in Éirinn agus fé easnamh infreastruchtúir. Pé áit a chuaigh mé ar domhain, bhíos i Ghana, ag obair sa Ghana ar feadh tamaill, bhíos san Éigipt, Indonéis, Oirthear na hEorpa, áiteanna den tsaghas san, gach aon áit go dtéann tú, Bíonn daoine ag cur síos ar easnamh infreastruchtúir agus nuair a deirim infreastruchtúr ní bóithre agus iarnróid agus droichid mhóra atá i gceist agam amháin. Táim ag cur síos ar, ahem, seirbhísí phoiblí a chur ar fáil. Táim, sin an ceist céanna é i gcás oifig an phoist i mBéal Átha an Ghaorthaidh nó an bus ag teacht go Béal Átha an Ghaorthaidh, is ceisteanna infreastruchtúir iad sin ar fad, ahem, leigheas, ahem, oideachas. Nuair a chuimhníonn daoine ar infreastruchtúr, uaireanta bíonn siad ag cuimhneamh ar cruach agus concrete agus mar sin ach go minic is tábhachtaí an seirbhís pearsanta a chur ar fáil don duine. So is easnamh infreastruchtúr, bíonn daoine ag cur síos ar sin agus is fadhb gach aon áit ar fud an domhain go bhfuil taithí agamsa air ná conas an easnamh san, an bearna san a líonadh laistigh d'acmhainní an phobail sin. Dar ndó ní mar a chéile na fadhbanna i nGhana, áit ar thugas tréimhse agus na fadhbanna i gcathracha móra Meiriceá. Thugas deich mbliana i mo chónaí i Washington DC agus ach bíonn daoine sna pobail san ar fad i gcónaí ag cur síos ar tá bearna, tá easnamh infreastruchtúir agus cad tá le déanamh againn, cad is féidir linn a dhéanamh, cad ba chóir don rialtas a dhéanamh chun an t-easnamh san a líonadh. Agus is maith an rud é cuimhneamh air sin nach rud a bhaineann linne anseo in Éirinn ar fad. Ní mar a chéile na fadhbanna ach an buncheist san ná conas friotháil cheart a dhéanamh ar riachtanais an phobail Laistigh de na hacmhainní atá againn, is is ceist do gach éinne é sin agus táimid anseo ag díriú ar an gceist sin. So baineann sin leis an leis an bhfadhb atá againn anseo fé láthair. I gcás an Luas ar dtúis, is dóigh liomsa go bhfuil ag éirí go maith linn i Luas agus tugadh deis dúinn agus tugadh airgead dúinn agus tugadh bhí board fíor láidir agam agus tugadh an-chabhair dúinn tabhairt fé fé cheisteanna iompair phoiblí ar bhealach nuálaíoch agus tá súil agam go bhfuil ag éirí linn. Tá a fhios agam go bhfuil ag éirí linn. Roim Nollaig bhí drochaimsir anseo agus gach aon áit eile sa tír agus i rith na drochaimsire san, an bealach ar éirigh linn daoine a thabhairt isteach, bhí aon lá amháin i mí na Nollag, bhí 178,000 duine ag taisteal ar Luas, faighim pardún, in aon lá amháin. agus ba iontach an rud é sin nuair ná raibh deis ag daoine a gcairt nó a ngluaisteán féin a thabhairt amach, gur chuadar isteach ar iompar poiblí agus ba iontach go raibh sé ann agus bhí daoine sásta leis. Ach ó mo thaobhsa rud a bhí an-tábhachtach ná na laethanta san, seachtain nó breis is seachtain agus tháinig sé dhá uair, na laethanta san chun an tseirbhís sin a chur ar fáil don bpobal. Bhí orainne, mise agus an foireann agus ailtirí agus innealtóirí agus cuntasóirí agus dlíodóirí, dul amach ar na stadanna agus an sneachta agus sioc agus gach aon rud a bhaint dos na stadanna. Agus na laethanta san nuair a bhíomar ar fad ansan amuigh i mbun oibre ag glanadh stadanna, ag cabhair le daoine teacht isteach ar na tramanna agus ag cur seirbhís ar fáil déanach san oíche agus mar sin, ag tabhairt cabhrach do dhaoine dul abhaile. Ní raibh éinne á rá, ar deineadh é seo cheana? An é cúram Veolia an comhlacht príobháideach é sin? An é cúram, cad é an árachas a bhaineann leis sin? Ní raibh daoine ag féachaint air sin in aon chor. Bhí sé mar sprioc againn, tá gach éinne sa chomhlacht a deireann, Tá post agamsa, daoine a mhealladh amach, a tharrac amach as an ngluaisteán agus a chur isteach san iompar poiblí agus tá deis iontach againn a theaspáint don phobal an tseachtain seo gur féidir linn é sin a dhéanamh agus tháinig daoine amach. So, is dea-scéal é sin domhsa go bhfuil ag éirí linn, go bhfuil, gur féidir le daoine rudaí a dhéanamh laistigh den earnáil phoiblí agus aithníonn an pobal é sin. Féachaimid ar an bpobal, ní aon phobal mór amháin ach pobail bheaga, Féachfaimid. Rud nua a thugamar isteach le blianta chuig ná daoine go bhfuil áis éisteachta acu agus bíonn rud ar a dtugtar induction loop, ní raghaidh mé isteach ó thaobh teicneolaíochta, agus chíonn tú iad in amharclannaí agus sáipéil agus áiteanna den tsórt san. Níl aon áit ar domhan go raibh na induction loops ar iompar poiblí, ar na busanna, traenacha, tramanna, ná faic den tsórt san. Tháinig pobal bodhar chugainn agus bhíodar ag rá cad is féidir leatsa a dhéanamh chun áis níos fearr a chur ar fáil dúinne agus chuamar chun cainte le lucht teicneolaíochta agus mar sin agus tá induction loops ar na tramanna i mBleá Cliath anois ná fuil ar tramanna, busanna, traenacha, aon iompar poiblí, táid i stáisiúin dar ndóigh ach aon rud atá ag imeacht in aon áit eile ar fud an domhain, táimid ag friotháil ar phobail bheaga, aithníonn an pobal é sin tagann siad isteach ar na tramanna, líonta móra daoine agus so caithfidh mé a rá, ahem, is dóigh liomsa, táim sásta go bhfuil, go bhfuil ag éirí linn go pointe áirithe. Mar sin, cad é an fhadhb? Ahem, tá sé déanta againn. Ahem. An, an fhadhb atá ann ná, is dóigh liomsa, ahem, go bhfuil sé ag fáil deacra níos deacra gach aon bhliain é sin a dhéanamh. Tá sé ag fáil níos deacra ó bhliain go bliain an cultúr nuálaíoch san a chur i bhfeidhm in eagraíocht stáit fé mar atá sé. Sin ceann amháin agus ar an láimh eile, Téim timpeall na hEorpa don gcuid is mó agus téim chun cainte le daoine go bhfuil an post céanna acu san i dtíortha eile is atá agamsa i mBleá Cliath. Agus bím ag fiafraí díobh, nó, cén fhaid a thugann sé ort a leithéid seo a dhéanamh? Cad iad na pointí, na geataí go gcaithfidh tú dul tríothu chun tograí móra a chur i bhfeidhm? Agus táim lánchinnte go bhfuil sé níos deacra e ahem tograí tionscnaimh mhóra den tsórt atá agam fé go bhfuil cúram ormsa agus go deimhin ahem ahem ahem infrastruchtúr poiblí ahem tré chéile. Tá sé níos deacra é a dhéanamh anseo ná i dtíortha eile agus tá san fíorthábhachtach ó thaobh na. cumas iomaíochta na tíre seo i gcomórtas le tíortha eile agus ó thaobh caighdeán maireachtála na ndaoine sa tír seo agus tá an tá an dá rud i gceist. Ní bhaineann sé amháin le cumas iomaíochta, tá sé san ana thábhachtach, ní bhaineann sé amháin le le caighdeán maireachtála, tá san ana thábhachtach, caitear an dá rud san a chur le chéile agus tá táim den tuairim láidir go toisc go bhfuil sé ag fáil níos deacra dúinne, in Éirinn, ahem, go bhfuilimid á dhéanamh níos deacra dúinn féin in Éirinn é sin a dhéanamh, ahem, i gcomórtas le rudaí eile, go bhfuil fadhb ann de phobal na hÉireann ó thaobh an easnamh infreastruchtúir, ahem, den tsórt san. So, sin í an fhadhb, ahem, agus is dóigh liomsa gur fadhb mhór í, ahem, agus is rud a chuireann as domhsa agus, ahem, mo leathbhádóirí, ahem, go bhfuil fonn orainn,

Tá struchtúr mór costasach curtha i bhfeidhm againne sa tír seo le blianta anuas. Cuirtear milleán ar an Eoraip. Is iad na rialacha céanna atá anseo againn in Éirinn is atá againn i mórchuid den Chomhphobal Eorpach. Ní mar a chéile a chuirtear i bhfeidhm iad. Ach tá struchtúr mór costasach curtha i bhfeidhm againn anseo in Éirinn chun. rudaí a chur i bhfeidhm agus táim den tuairim láidir go bhfuilimid ag díriú níos mó agus níos mó le himeacht aimsire ar na phróiséis, ar na rialacha. Tá an oiread sin daoine, eagraíochtaí stáit, mé féin san áireamh, agus táimid ag faire ar a chéile féachaint ar dhein sé é ar bealach ar chóir dó a dhéanamh nó ar dhein seisean é ar an bealach a bhfuil, ar fhoilsigh sé an tuarascáil dóthain laethanta sara chuir sé an fógra sa nuachtán? An bhfuair sé an ceadúnas sara bhfuair sé an pé rud eile atá le fáil? Agus tá an oiread sin agus le himeacht aimsire tá i bhfad Éireann níos mó díobh san. So mar sin tá struchtúr curtha i bhfeidhm againn agus an struchtúr ag díriú go príomha ar próiseas rialacha, tuarascálacha, ahem, é sin ar fad, ahem, agus tá an oiread sin daoine ag faire ormsa an bhfuilim ag déanamh é sin, comhlachtaí, daoine eile agus, ahem, coistí Oireachtais ag faire orm féachaint an bhfuil mé ag cloí, ag comhlíonadh na rialacha agus, ahem, próiseas. Níl éinne ag féachaint. ahem, ahem, ar éirigh liom an obair a dhéanamh, ahem, an táirgíocht ceart a chur amach, ahem, cun, ahem, cad iad na, ahem, líon, táimse go, féachaint gach aon Luan ar líon na ndaoine a bhí ar an Luas gach aon lá an tseachtain roimhe sin ar maidin, i rith an lae is i rith na, níl éinne ag féachaint air sin. Ní, tá gach éinne ag féachaint ar an taobh san. Níl éinne ag féachaint ar an táirgíocht ó mo chuid oibre. Tugtar, tá ionchas go bhfuil an oiread sin airgid á thabhairt ag an rialtas, ag an pobal, ag cáiníocóirí dúinne chun tabhairt fén obair sin. Agus tá struchtúr mór curtha i bhfeidhm againn féachaint an gcloífidh mé leis na rialacha. Níl éinne ag féachaint conas a bhfuil ag éirí liom an t-airgead san a chaitheamh chun rudaí a chur i bhfeidhm go tapaidh, ar chostas íseal agus ó thaobh friotháil ar ar riachtanais an phobail. So sin sin rud amháin agus sin sin athrú mór go gcaithfimid a chur i bhfeidhm. Tá tá cultúr ann nár deineadh é sin cheana agus cuirim iarratas isteach ar dhaoine chun lorg airgead agus rud a dhéanamh. Cén áit gur deineadh san cheana? Táimid ag iarraidh cultúr a chruthú san RPA gur féidir linn a rá 'táim á dhéanamh agus níor deineadh cheana é', na hinduction loops san ar na tramanna. Is iontach an rud é go bhfuil siad ar Luas i mBleá Cliath, fíorbheagán daoine atá á n-úsáid ach daoine tábhachtacha. Ach ag féachaint air is breá liomsa gur féidir linn a rá 'táimid ag déanamh rudaí nár deineadh cheana'. Agus is cultúr bainistíochta é sin seachas cultúr an chomhlíonadh ar an dtaobh eile. Tá béim an-mhór ar foilsiú tuarascálacha. Nuair a fheicim anois ar rud a dtugtar an Ráiteas Tionchair Timpeallachta nó EIS, tá toirt chomh mór san Sna ráitis san, na laetheanta so, is ar éigin go léann éinne iad. Nuair a théimse don Spáinn agus go tíortha eile agus nuair a bhím ag caint le daoine a bhfuil an post céanna acu san atá agamsa anso in Éirinn, fiafraím díobh, an féidir liom féachaint ar an EIS? Tá sé sa Spáinnis, an féidir liom, níl focal Spáinnis agam, agus is féidir liom toirt an tuarascálach a fheiscint. Agus táimid ag caitheamh an oiread sin ama agus airgead agus scileanna má chosnaíonn sé b'fhéidir milliún go leith chun ráiteas tionchar timpeallachta a ullmhú nuair a chuimhním ar an méid oibre gur féidir leat a dhéanamh a chabhródh leis an timpeallacht, leis an comhshaol, le milliún go leith euro agus nuair a fheicim an méid, an méid ama agus scileanna an-mhaith, daoine iontach éirimiúla atá á dhéanamh san agus cuireann sé díomá orm go bhfuilimid ag díriú, agus nuair a bhíonn sé faighte againn, deireann na daoine, oh, tá sé easnamhach. Tá, tá bearna ann. Agus an chéad uair eile beidh sé níos toirtiúla ná mar a bhí sé cheana agus cosnóidh sé haon as a hocht, haon ponc a hocht milliún euro chun é sin a chur i bhfeidhm. So, ar amháin, thaobh amháin tá cultúr comhlíontach, rialacha agus táim a rá caithfimid díriú ar, ar, ar, ar rudaí a bhaineann le bainistíocht. Táim ag druidim chun deireadh mo chuid cainte. An cúram an rialtais é sin, cad ba chóir don rialtas a dhéanamh chun é seo a leigheas? Má bhímid ag fanacht chun go leigheasfadh an rialtas an fhadhb seo, ní thiocfaidh fadhb, ní thiocfaidh réiteach na faidhbe san. Is fúinne, sinne, mo leithéidse, go bhfuil postanna againn, ach fúibhse agus mar shaoránaigh, dul isteach agus moltaí a chur os comhair rialtais ach é a dhéanamh luath agus bheith páirteach gníomhach sa phróiseas ach é a dhéanamh luath. Tá sé fíorthábhachtach mar rud a tharlaíonn ná nuair a bhíonn cinneadh déanta, blianta caite i mbun cainte agus comhráití leis an bpobal is mar sin, na JCB lasmuigh de dhoras, ansan faighim glaoch ó dhuine éigin á rá, 'Á ní mar sin in aon chor é, caitear é sin. Tá san bunoscionn mícheart ar fad agus tógann sé na blianta agus an méid ama agus airgid. Tá sé scannalach an méid a chuirtear isteach ansan chun é a réiteach. Tá, críochnóidh mé leis seo, tá eagraíocht mór, nach bhfuil sé mór, eagraíocht go bhfuil stádas mór aige sa timpeallacht agus bímid in achrann lena chéile. Deir siad san go bhfuil drochobair ar siúl againn, ná tuigimid an timpeallacht, ná tuigimid faic den tsórt san. B'fhéidir go bhfuil an ceart acu. B'fhéidir go bhfuil. Scríobh mé chuig uachtarán an chumainn sin, is eagraíocht deonach é, tá daoine fostaithe ann, ach scríobh mé chuig uachtarán an chumainn sin agus dúirt mé, ná bac na tograí atá ar siúl againn fé láthair, táimid in achrann fúthu san, éisteachtaí ó bhéal ag an Bord Pleanála agus mar sin, ná bac leo san. Ach ba mhaith liomsa suí síos leatsa, ionas gur féidir linn cloisint uaitse cad iad na fadhbanna, an cur chuige gur fearr leatsa go gcuirfimis i bhfeidhm ag tús an phróiséis agus is fuirist rudaí a athrú ag an bpointe sin. Níl dearadh mór déanta againn, is fuirist é a dhéanamh. Ba mhaith liom suí síos, mise agus tusa ag suí síos le chéile, tá cónaí air amuigh i gCill Dara, rachaidh mé amach chugat i gCill Dara, ba mhaith liom suí síos ionas gur féidir liom a fháilt amach conas gur féidir leatsa, inseacht dom go luath cad ba chóir dúinn a dhéanamh chun an timpeallacht agus oidhreacht a fheabhsú agus a chosaint níos fearr. Agus ansan, b'fhéidir gur féidir linn é sin a dhéanamh, b'fhéidir nach féidir. Agus ansan ag an deireadh, má chuireann sibh i gcoinne na dtograí, bhuel, is cuma liom ag an bpointe san mar tá iarracht déanta againn ar tús chun teacht ar réiteach éigin. Scríobh sé ar ais chugam agus dúirt sé, bhuel, ní cóir domsa labhairt leatsa, you know, táim lán cinnte go bhfuil an ceart againn sibh a cháineadh ach no, no, níor mhaith an rud é go raibh mé chun cainte chugat agus bhí cruinniú poiblí éigin ina dhiaidh sin agus bhí foireann an chumainn sin agus ní déarfaidh mé cad é an cumann, bhí foireann cumainn ann agus fear éigin ag fiafraí cé hé agus bhí duine ón bhfoireann ag an rant seo. Cé hé tusa a cheapann gur féidir leatsa dul isteach go hUachtarán ár gCumann agus a rá, agus bualadh leis ag an bpointe sin, caithfidh tú cloí leis na rialacha? Bhuel, más é an sprioc atá againn seirbhísí níos fearr a chur ar fáil, friotháil níos fearr a dhéanamh ar riachtanais an phobail, Ar bhealach, ná tógann sé mórán ama, ná tógann sé mórán airgid mar tá na fadhbanna san ann. Caithfidh an pobal bheith páirteach go luath sa phróiseas, dul chun cainte le ár leithéid, eagraíochtaí stáit, rialtais, eagraíochtaí rialtais sin, agus é sin bheith páirteach ag an am san agus is féidir rudaí a dhéanamh ag an am san ach ná fág ródhéanach é agus is féidir linn